nke e chiri na zere anyị niile nọ n'ụwa nwere onyinye anyị ji wee bịa ụwa mana e nwere ndị bụ ndị chukwu họpụtara ndị a kpọrọ chosen ones ndị a dị special n'ebe chukwu nọ chukwu ji wee were na-arụ ọrụ na-agbaziri ndị ọzọ ụzọ mana onye ọbụla nwere onyinye mana o nwere ndị dị special n'ebe chukwu nọ otu ahụ ha dị ka onyinye ha niile kwa si wee dị iche iche mgbe mbụ ị bịa na ana igbo enwere ọ wụ na o nwee ihe na-eme gị a sị gị jee na nke mgbeke ma ọ jee na nke okoye na okoye na-agba ụkwụ ma ọ na okoye na-eji mmiri ma ọ bụ na okafọ bụ ife na-akụziri mmadụ ụzọ mmụọ ma ọ bụ na mgbankwọ ma ọ bụ okeke ka ị ga-abịa ị jee na nke ọ gbaara gị afa na onye na-agba afa ọfụma na-eme nke ọfụma na onye nke nwa na-enye ọgwụ ọgwụ afọ maọbụ na ọ bụrụ na o nwee ihe mee gị ma ọ na ọ wụ akpị gbara gị ma ọ bụ agwọ taa gị na na nke ikenga ka ị ga-eje na ọ ga-agwọnwu gị mana tatazi ihe a adọzi na dibịa niile na-agwọchasị ihe niile ndị wakpọ mosiri ndị ife na-eme si na pastọ ka ha bụ bụ ndị enyere onyinye nkụzi ịkụzi ndị ịgbazi ndị mmadụ ụzọ mana ha bịazi tinyezie ya n'ụzọ ụka wee na-anarụ ndị mmadụ ife ha nwe ma achọrọzi ịgwa ndị ahụ eziokwu ọ bụ nya mere na ha dị aras nke megide megide onwe ha maka na oke ọchịchọ otu a ka ọ dị n'ebe ndị dibịa nọ kịta otu a n'ụbọchị n'ụwa ụwa nke kịta agazi ofu dibịa na-agba afa ofu dibịa na-agwọ ọya ofu dibịa na-agba ụkwụ ofu dibịa na-eji mmiri ofu dibịa ahụ na-agbazi ndị mmadụ ụzọ ụzọ ka ọ ga-esi wee ofu dibịa na-arụ ife niile maka oke ọchịchọ achọrọ m ka ị marụ na n'otu ahụ ọ dị na mbụ ka ọ dị na nọọ ndị ndị ọgbara ọfụụ anụ abịazi mezie nya ma na-arụchazi ihe na-arụzi ife niile zi n'ofu oge ọ fịakata ahụ ịfụ onye chukwu nyere onyinye ife niile nyere onyinye ịfụ ụzọ nyere onyinye ịgba afa nyere onyinye ịgwọ ọya nyere onyinye nkụzi ihe ọ fịakata ahụ ịfụ ya ọ dị mana o siri ike mana kịta agazi onye ọbụla na-emezi nke ọbụla oge mbụ nothing like ihe dịka na ha na-agwọ ọgwụ mmadụ ịgwọ ọgwụ bụ ịnwa chukwu ọnwụnwa ị na-ama chukwu aka onye bụ nke onye gbalite na onye mebisie mechọsịa onyinye chukwu nyere ya fuo o jezi ụzọ ọ ga-esi wee jezie chụbazie ego na-aghọrọ ndị mmadụ and most ndị ndị fake ones ara abụ ịfụ ha wee jiri ndị a na-anụ afa ha na-eme ọnụ i chee na ha dị genuine asị gị na onye dị otu a na ọ maka achọrọ m ịgwa gị onye ọbụla nwetara onyinye ndị ahụ dụ special n'ebe chukwu nọ ha ma ndị bụ ezigbo dibịa ha ma ndị bụ ezigbo pastọ onye ọbụla ị fụ uche ezigbo onyinye chukwu nyere onyinye dụ special ebe chukwu nọ ndị a kpọ chosen one ha fụ ha na fake pastọ ha ma ha fụ fake dibias ha ma ụfọdụ bụ bụ ezigbo dibịa mana oke ọchịchọ mezi ha adanyezie na ajọ ife na-emebisi n'ime ego ada agbazizi ndị mmadụ ụzọ n'ọrụ ahụ esite alụ anafa nchiri na-adị ala ndị a niile unu na-anụ afa ha before next four years unu ama anụkwazi afa ha ha daa mmiri maka na ọ bụrọ ihe a gwa ha because ọ bụrụ na okike zite gị ezite gị onyinye ị nata na mmụọ wee bịa ụwa ọ bụrụ na ị lụrọ ya mmụọ a ga-akụgbuwa gị o nwere ike akụgbuzie gị ahụ ma ọ bụ mezie gị onye dị useless by then ị na-eyigharịzi ma ndị na famili gị ma ụmụ gị o nwe nke ga na-aga n'iru maka ihe ị metere na ọ ya ka o ji wee dụ mmadụ ịkwụwa aka ya ọtọ ọ bụrụ na e nyere gị onyinye i ji onyinye wee bịa ụwa mara ụdị onyinye i ji wee bịa ụwa ọ bụrọ mmadụ niile na-arụ ofu ihe o nwe ndị o nyere onyinye otu anyị si wee na-akụziri unu ozi na ana m akụzi ndị mmadụ ozi ana m agwọ ọya mana ife niile nwere oge mana ị bịazie na ụwa niile dibịa ọbụla na-agba ma afa dibịa ọbụla na-agba ọkpụkpụ dibịa ọbụla na-enye ọgwụ na-esi ọgwụ eze nwaanyị ọbụla na-eme ife niile e nwere dibịa mmiri nwee dibịa ọfịa nwee dibịa ụlọ ma ife ndị a niile ofu onye zọziri n'onye nwere ime ife maka oke ọchịchọ unu nọkata na-ajụ na onwe unu ajụjụ akụziri m ebe unu ga na-ajụ onwe unu ajụjụ unu ghọta onwe unu ihe m na-agwazi unu ife ga-enyere unu aka ọ bụrụ na unu na-etinye ife ndị a m na-akụziri unu n'ọrụ unu amarụ na n'otu unu nọ na o nwere ike ngịwa na-ene m anya na ị nwere onyinye i ji wee bịa ụwa mana ị marọ o nwere ike i jekata ebe ị na-ebi eri aka ndị fake pastor ma ndị fake dibịa ndị a ndị onyinye ha fugori ha anarụgo nke gị wee na-edufu ndị mmadụ ụzọ ife m ji wee chọọ m ji wee na-akụzi unu ife ọ ka e ji wee were na-akụzi unu ife a wụ ka ọ dịrị unu easy bido kwụwa aka gị ọtọ na-akwụwa aka gị ọtọ na ọ ga-adịrị gị easy bido ghọtawa onwe gị mara na o nwere mmụọ so gị wee bịa mmụọ ga-enyere gị aka ịghọta onwe gị na-atụsazi ozi a na-atụsa na-atụsa ya na-esharekwa na-alikekwa ka ndị ọzọ na-afụ na-aghọtakwa na-esonyekwara m na-agwakwa ndị ọyị ka ha na-esonye m na ife m ma-akụzi buru ibu nke ga-enyere unu aka achọrọ m ka unu ghọta onwe unu achọrọ m ka ị mata na onye ọbụla anyị niile nwere onyinye anyị ji wee bịa ụwa mana o nwere ndị bụ chosen ones ndị a dị special n'ebe chukwu nọ ndị nwere ọrụ nke pụrụ iche ha bịa n'ụwa ịlụnụ mana ọ maka na ndị ahụ bụ ndị ahụ dị special n'ebe chukwu nọ ụfọdụ n'ime ha abịagwodozie anya ukwu maka oke ọchịchọ jezie ndị ọzọ nwechara onyinye ha kwesịrị ịgwazi ụzọ ka ndị a wee baa uru ndị a adị ekwezi agwazi ndị ahụ ụzọ maka oke ọchịchọ maka na a na-afụzi na onye onye ghọrọ ịba ndị mmadụ maka ndị mmadụ na ife ndị mmadụ likeziri bụ ha na-eje ebe a na-aghọ ndị mmadụ ebe a na-atụ asị ebe a na-eme fake things fake miracles eboru ga mmadụ ihe eme nke ebe ndị mmadụ na-eje ndị mmadụ adịghị ejezi ebe a na-ekwu eziokwu ndị mmadụ adịghị ejezi ebe a na-asị gị mee ife dị otu a kwụwa aka ọtọ na ọ ga-adịrị gị mma o nwezi onye chọrọ onye ọbụna chọrọ nke a sị ya i prophesy i do this you will see miracle this week you will see you will get o nwere ihe ị na-eme o si ife a ife ndị mmadụ chọrọ ọ ya mere ife a ka e si wee na-aghọzi ndị mmadụ kịta wee kazie nkụ ajọ ife karịzie onye chekata o mewe ife ọ fụrụ o jee gwọwa ọgwụ chee echiche onwe kwụwa aka gị ọtọ gaa na ife niile m kụzisi na ife ị ga-afụ ka m si wee gbachichara ndị mmadụ ntị akụzi ka ị ga-esi wee nyere onwe ha aka bido nyewe ekele n'ife ị nwere try mee ka nke ị nwere zuolu gị na nke ị nwere zuolu gị na chukwu ga-enye gị ọzọ mana mgbe ị nyere mgbe nke ị nwere ezulurọ gị nke ị nwere ewee fuo ghọta ya bido nyewe ekele n'ife ị nwere ka ọ dịrị gị na mma ka ife ọzọ bịarụ gị ka ị bido ghọtawa onwe gị ọ ife m chọ ka ị ghọta n'ụbọchị nke taa daarụ